bɔn tiɲɛ yɛrɛ ka di a man di n ye ne ka video bɔ k'a sɔrɔ n dusu bɔlen don parce que n y'o de fɔ mɔgɔ minnu b'i lamɛnna ils sont les n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na mɔgɔw don minnu b'i bonya mɔgɔw don i fana bɛ minnu bonya quoi donc ne t'a fɛ ka fɔbali fɔ video kɔnɔ min ye dɔgɔlima ye quoi o de b'a to ni ne ye video kɛ n'a ma ɲɛ dɔrɔn n b'a effacer n bɛ segin a kan tuguni o de b'a to ne tɛ sɔn video direct ma quoi parce que n'i bɛ video direct la n'i dusu bɔra dɔrɔn i mana kuma fɔ a tɛ se ka lasegin bilen mɔgɔw b'a lamɛnna o b'a sɔrɔ a taara kaba quoi n balimaw mais n dusu bɔlen don bi trop walahi mais n bɛ hakɛto ɲini jama fɛ n bɛ don kuma kɔnɔ ko bi an ka président ngolo ivan keita CDR espagne président dit lion de la diaspora a bɔra ka kunnafoni min fɔ an ye yan'a ka taa baarakɛyɔrɔ la k'a fɔ k'u y'a wele mali kɔnɔ k'a fɔ ko c'est-à-dire u y'an ka guide menacer tuguni k'u b'a fɛ k'a faga donc a bɔra ka kunnafoni di mɔgɔw ma k'a fɔ ko u k'a faamu k'a fɔ ko poisson de avril ko tɛ quoi donc o tɛ bali ne la parce que kabi avril ma jɔ Ras Bath menaceli in t'a siɲɛ fɔlɔ ye quoi donc ne bɛ bɔ dɔrɔn de ka n hakilina dɔɔni fɔ dɔn n tɛmɛtɔ dɔrɔn de parce que n dusu bɔra ni n ko n ka kuma ka video janya n dusu bɛ se ka kɛ video bɛ tiɲɛ quoi a bɛ don mɔgɔw gasi la n bɛ hakɛto ɲini jama fɛ n balimaw n b'a fɛ ka mun de fɔ mali gouvernement ye ou bien ni mali gouvernement tɛ n'a y'a sɔrɔ tɔn min bɛ association min bɛ yen jɛkulu min bɛ yen k'u bɛ bɔ k'u ko k'u bɛ Ras Bath silatunu ou bien k'u b'a faga quoi n bɛ appel lancer IBK n'a ka gouvernement de ma hali ni IBK m'a sɔrɔ n'a ka gouvernement dɔ y'a sɔrɔ ça suffit ko di kuma min fɔra n'a ma kɛ tiɲɛ ye salamu aleykum o y'a bannen n'a kɛra tiɲɛ ye ko togola ko espagne San Isidro de Nijar almeria ko u ka Ras Bath to yen a ka ninakili n'u b'a fɛ mali tɔ ka to 2018 na an denw ye sini k'u ka Ras Bath to yen c'est-à-dire u kan'a miiri k'a fɔ ko anw ta ye meeting dama ye anw ta ye réseaux sociaux kuma dama ye bilahi n kalenna ala n'a ka kira la cɛ ba tan bɛ olu pɛrɛlen don ka sa bi walahi ni Ras Bath minɛna bi k'a datugura cɛ ba tan bɛ minnu pɛrɛlen don ka sa n'a ma bila walahi fo a ka taa fɔ ko 2018 tɛmɛna n'u ma Ras Bath to yen a ka ninakili mali ko an bɛ fɛn o fɛn fɔ la walahi an bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ comme olu b'anw menacer an bɛ a yira u la fana an fana b'u menacer quoi dɔw ta ye jinɛ kan fɔ u ka tele n taara u ka écran kɔfɛ yen mais bɛɛ ta tɛ jinɛ kan fɔ ye dɛ a y'o bila a kun na ni jinɛ kan fɔ kun don mɔgɔ kun tɛ sa a nɔfɛ Espagne yan nɔ ni jinɛ kan fɔ kun don a minɛnen ye ka datugu kaso la mɔgɔ kun tɛ sa a nɔfɛ n y'o de fɔ n ka video dɔ la n ko maa minnu bɛ Ras Bath nɔfɛ n ko jama sadenw tɛ kɔ u ma sa ni wari ye a ye mun de f'u ɲɛna dɛ o de jar'u ye n'u bɔra ka tugu a nɔfɛ donc u perelen don ka sa a nɔfɛ quoi n balimaw k'a fɔ ko ngolo ivan ye min fɔ video kɔnɔ k'u y'a menacé k'u b'a faga n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o ka k'a balen de mais ni tiɲɛ don k'u kan'a kɛ an b'u deli u kan'a kɛ an mali bɛ mali tɔ de la quoi k'a to an denw ye sini quoi an mago b'o de la sinon walahi bilahi fagali tɛ dɛ n'u y'a blessé c'est-à-dire a ka kɛ kaba mɛkɛru jiginnen ye quoi ou bien a ka kɛ mana bɛlɛ ye min bɔ fama dɔ quoi walahi an kalelen o de la walahi sinon n'a tigi dɔra walahi n kalenna ala la a bi bɔ da kɔnɔ k'a ma bɛɛ quoi a bi k'aw kɔnɔ ko a bɛ arasibati min ye la aw ɲɛfɛ k'o tɛ quoi k'o nɔfɛ ko tɛ walahi n b'o preuve jira aw la komi a hakili la ko jinɛkaw de don kameranw kɔfɛ o tɛ quoi a y'a menaceli min kɛ k'a to europe yan nɔ o fale la mun na bamakɔ aéroport la o ma dogo aw si la donc a ye arasibati to yen a ka ninakili a ma wari di anw ma au contraire anw de b'a ka biye tigɛ k'a ka na anw fɛ yan a n'anw bɛ sigi ka kuma donc a ma anw san quoi anw de ko a ka d'an ye parce que a ye min fɔ maliko la n k'o de ka d'an ye o tuma aw bɛ mun kɔ maa fɛ k'o de sidɔn est-ce que aw bɛ kɛlɛ min na mali gouvernement n'i y'a sɔrɔ ko malidenw hami bɛ aw la kafiriw bɔra sa ka mali c'est-à-dire musow mali lebu sisan ko huit mars huit mars ameriki faransi mali kɔnɔ hali le six le huit tɔpu donnen don ka diɲɛ yaala k'u bɛna taa huit mars kɛ ko musow ka don musow ka hakɛ muso joli joli de bɛ yen o bɛ den wolo su in na k'i kɔ don a la k'a dalen to dɔgɔtɔrɔso la yen o ɲɛɲinini na huit mars kafiriw ma kuma o la dɛ den joli bɛ yen nɔ bi muso b'a wolo ka kalo kɔnɔntɔn doni ka tila ka dɛsɛ k'a to yen a bɛ sa i sigilen ɲɛna foyi ti bɔ a la a kafiriw ma wuli k'o ɲɛɲini dɛ kɔrɔnfɛla la bi dun kidali minɛnen don o ɲɛ ma ɲini an balima kadɔw ni fulaw bɛ ɲini ka ban ɲɔgɔn na sisan sisan kɔrɔn fɛ masina mara la kafiri janimɛdenw ma bɔ o ɲɛ ɲini na fɔlɔ dɛ arasibɛti ko ten a ti maa ba neni a ti maa fa neni a ti maa kɔrɔ neni a ti maa dɔgɔ neni sɔnima wuli k'i ka hakɛ ɲini kan'i sigi k'i ma kalan kan'i sigi ko wari t'i kun i ka kan ni min ye jamana ye o kɛ jamana ye jamana ka kan ka min k'i ye n'a ma k'i ye wuli k'a ɲɛɲini k'a bɔra ka mɔgɔw bɔ dibi la dɔrɔn aw de ko ko fo a k'o de da tunu joona ko pour que aw ka fɛrɛ ka suya n'a ka kafiriya ma o tuma mun de bɛ yen an bɛ taa min aw de ko ka wari doni miliyari doni ka maliyɛnw doni ka bɔ mali la ka n'u ye faransi yan nɔ k'an ka bɛn an ka bɛn yan an ka an ka bɛn ɲɛɲini o mun de y'an fara a t'o ɲɛɲini fa aw k'an ka bɛn mun de y'an fara ne b'o de fɔ yanni a ka bari jiwoyo sira kɔli la dɛ mun de ye jiwoyo sira bɔ a t'o ɲɛɲini fɔlɔ kogo jɔ la kogo karilen don jiwo fɛ i b'o de ɲɛɲini fɔlɔ kafiri ninnu ko ne de ko ten togola don ne ti ɲɛda dogo dɛ minnu b'u ɲɛda dogo i b'a sɔrɔ siranna de ne bɛ taa mali la tan de ni bariba ye ni n ka bomosi ye tan n bɛ taa n'a ye mali la tan aéroport la ne yelen don ne dogolen tɛ ne ti siranna ne ti ɲɛda dogo ne bɛ n ta fɔ de togola espagne almeria ne ka adrɛsi bɛɛ dɔnnen don wa ni n sera mali la ne ti foyi falen na n bɛ taa tan de o puis n bɛ jigin ni nin ye mali aéroport la ni nin kasike nin ye fana i k'a dɔn k'a fɔ ne ti n ta fɔ ka n dogo k'u ka arasibati to yen a ka balo n'u malo u mago bɛ mali tɔ la komi aw ko anw ye dɔlɔminnaw anw ye jinɛ kanfɔlaw de ye anw de ko an faso maa t'anw sanɛ anw de ko ka wuli ka hakɛ ɲini an yɛrɛ kan ka mun kɛ jamana ye an b'o k'o kɛ jamana ye jamana kan ka mun k'an ye n'a banna k'o kɛ nk'an mago b'o de la n'a ma k'an ye an b'a kuma fɔ arasibati a ma maa neni o a bɛ ka diɲɛ yaala sisan mɔgɔ ma wari d'a ma dɛ mɔgɔw de b'a fɔ c'est à dire i ka di anw de ye i bɛ ka hakilina min fɔ anw b'o dɔn arasibati la o an ko a ma bilahi a bɛ sira min kan n'a ma falen n'a ma falen sederi cɛ kɛmɛ bɛ yen cɛ ba kɛmɛ de bɛ yen olu pɛrɛlen don ka sa a nɔfɛ walahi n'a ma sira bila kɔni sira jumɛn ka bɔ ka jamanadenw kunnafoni u ka hakɛ la u ka wuli k'a ɲini a ti da u ma fana dɛ i ka kan ka mun kɛ jamana ye a b'o f'i ye fana ko dɔ fɔ ɲa ye dɔ fɔ a cɛlakaw ye arasibati b'a fɔ anw yɛrɛ ma an kan ka mun kɛ jamana ye k'an k'o k'a ye jamana kan ka mun k'a ye n'a ma k'a ye an b'a fɔ aw ko ko wa k'o tɛ se ka nanakili k'a b'a melase yanni aw kun k'a cɛsiri arasibati ɲɛɲinini ma dɛ an b'a faga dɛ an b'a datugu dɛ a y'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kama a ye kidali libere fɔlɔ bani o jɔrɔ bɛ maliyɛnw la bi n'an ma se k'o kɛ dun kadɔw ni filaw ta min wulitɔ ye mali kɔnɔ nin ye o ye arasisi kɛlɛ de natɔ ye mali kɔnɔ n'o don nana bilahi o de ye somali ci o de ye wuranda ci arasisi kɛlɛ o de wulitɔ don mali kɔnɔ filaw ni kadɔw bɛ ɲini ka ban ɲɔgɔn na masina mara la e ni ala n'a kira cɛ mali gouvernement ma se ka wuli k'i jɔ jɔyɔrɔ la k'o ɲɛɲini mali karamɔgɔw ta ye tele la kuma u tɛ ka se ka wuli k'u jɔ jɔyɔrɔ la k'o ɲɛɲini e ni ala n'a kira cɛ ni sederi kumana ni arasibati kumana k'anw bɛ ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔya k'an bɛ ka faamaw dɔgɔya aw kafiriw ma se k'a ɲɛɲini fɔlɔ mun de y'a to n'an y'a dɔgɔya ba a t'o ɲɛɲini fɔlɔ maa bi maa neni ten k'a sɔrɔ a ma fɛn k'i la wa i ti maa bugɔ ten n'a ma fɛn k'i la wa n balimaw komi dusu bɔ dɔ don tuguni n kana to nin video nin ka pɛridi tuguni nin ye video sabanan de ye kuma fɔlen ye n dusu bɔ ko minnu kan ka ɲɛɲini n'o ma ɲɛɲini min yɛrɛ tɛ maa ɲɛ sira la fiyewu c'est à dire o de bɛna kɛ ɲɛɲini ta o de bɛ ka n dusu bɔ quoi huit mars ye ne bana ka se niveau min na mali san saba kɔnɔ mali tun man ka huit mars kɛ fiyewu n'i y'a sɔrɔ hɛrɛ bɛ maliyɛn denw kɔ e ni ala cɛ muso bi den wolo denyɛrɛnin k'i kɔ don a la ou bien muso bi kɔnɔ ta ka den wolo ka tila k'i den taatɔ lajɛ i jɔlen ɲɛ ɲɛna mun de b'o kɛ fura ntanya don wa matériel ntanya don balo ntanya don wa o ɲɛ ma se ka ɲini fiyewu mɛ fulɔriw ni gatow o bi ta dɔrɔn k'o kɛ ka muso nisɔndiya dɔrɔn ko bi y'a ka don ye balimakɛ e t'a dɔn e ta ye lebu ye kafiri e ma se k'o ɲɛɲini fiyewu se b'e ye e b'i muso ta ka taa wolo faransi i balimakɛ cɛmɔgɔ bɛ yen nin nɔ o muso sara a kɔnɔma i ma se k'o ɲɛɲini filanan b'a bolo lajɔlen don i ma se k'o ɲɛɲini k'a fɔ a vraiment cɛmɔgɔ muso fɔlɔ sara k'a sababu kɛ a dɛsɛra ka wolo e ma se k'o ɲɛɲini fiyewu dɔ kɔnɔma don a jɔrɔlen don o bɛna sa wa o bi balo a t'o si dɔn fɔlɔ e ma se k'o ɲɛɲini fiyewu k'o ye musow ka hakɛ dɔ ye fulɔri ni gato o de ye musow ka huit mars ye u bɛ ka tɔpu doni ka yala o de ye musow ka huit mars ye kafiri est-ce que i bɛ huit mars yɛrɛ kɔrɔ dɔn fɔlɔ han aw bɛ huit mars yɛrɛ kɔrɔ dɔn fɔlɔ a ye mali ka miliyari doni ka na faransi yan nɔ k'a bɛna fɔ malidenw ye yan nɔ k'an ka bɛn k'an ka bɛn an ka bɛn an ka bɛn ne kungo bɛ video k'a kan mɛn c'est à dire n'i bɛ video kɛ i ka mɔgɔ respect u k'i lamɛn quoi kan'a kɛ video ye i dusu bɔlen don video min na o de bɛ ne muɲu video caman na c'est à dire mɔnɛnen sigilen don quoi bon n'i ko i kana kuma dɔw fana fɔ a bɛ kɛlɛ wɛrɛ lawuli tuguni o de kama an b'an dade la quoi yan'a kunko ɲɛɲini dɛ a y'a jija a ka se kɔrɔn fɛ a k'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kama an ka bɛn dɛ a ye faransi maliyɛnw to yen a ka espagne maliyɛnw to yen a ye ameriki maliyɛnw to yen a ka taa kɔrɔn fɛ a k'a kɛ ala n'a kira kama filaw ni kaadɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ a k'o fɔ k'o ban o ye bɛn fɔlɔ ye mali kɔnɔ anw ni tamasɛkiw kɔrɔnfɛla ani tilebinfɛ maaw k'u fɛ k'u bɛn a ka taa kuma kidali population fɛ olu ka bɛn fɔlɔ aw kafiriw t'o si ɲɛɲini ko ras bath ras bath ras bath ras bath ye mɔgɔ nin kelen de ye a bɛ ka bɔ ka hakilina min fɔ mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ olu ko i ka hakilina de ka d'an ye an b'o dogo a la fana an ko ras bath i bɛ sira min kan n'i y'a bila bilahi e lebu cogo bɛ juguya ka tɛmɛ maa bɛɛ ta kan n ko mɛ n'i m'a bila walahi an kalenna an bɛ sa i nɔfɛ i ma wari d'an ma i ma sanu d'an ma parce que i bɔra k'an kunnafoni mun na an tɛ mun kalama ani an bɛ mun kalama an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na a kan ka kɛ cogo min na i y'o mun fɔ an ye mun mana wuli k'an k'a faga dɛ an k'a faga dɛ k'a fɔ mali gouvernement ye video kana janya kama 12 minutes n'u hɛrɛ b'u golo la ou bien n'u mali bɛ u mago bɛ mali tɔ la 2018 kɔnɔ ko election ka kɛ vote ka kɛ hɛrɛ ani badenya k'u ka harasibati to yen a ka ninakili cɛ kana mag'a la muso kana mag'a la sinon walahi sinon walahi n kalenna ala la n'u ye magala arasibati la k'a datugu dɔrɔn arasibati ka datuguli yan 2018 campagne o banna n'a datugura nin kɔfɛ walahi mali gouvernement b'a bɔ a da kɔnɔ k'a ma bɛn parce que a ma foyi fɔ ko seulement an ka wuli k'an ka hakɛ ɲini dɔrɔn mɛri kan ka mun kɛ depite kan ka mun kɛ président yɛrɛ ka baara ye mun ye ministre ka baara ye mun ye u bannen don k'o mun kɛ dɛ k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'u ma se fana u ka tiɲɛ fɔ an ye o dɔrɔn fɔli fɔ a bɛ wuli dɔrɔn k'a b'a sadi a ka ɲɛnamaya da sira la a y'a to yen o de da ka da la sinon walahi a bɛna dɔn ko mɔgɔw pɛrɛlen don ka sa arasibati nɔfɛ bolo ka mag'a la dɔrɔn k'a datugu dɔrɔn an mago b'o dɔrɔn na sinon kaso tɛ dɛ u ka mag'a la dɔrɔn quoi n balimaw m'aw bila yan nɔ k'u ka arasibati to yen a ka ninakili melanzeli min kɛlen don k'a fɔ ko poisson d'avril o tɛ dɛ melanzeli don parce que a kɛra k'a sɔrɔ bi ma se donc k'u k'a to yen a ka ninakili sinon walahi n y'o de fɔ a ye da la fɔ dama tɛ sedɛri ta ye mun kɛra a ka nako fɔlɔ espagne yan nɔ a taatɔ mun kɛra aéroport la a bɔr'o kalama zena ta ka jugu n'o ye parce que a dɔnbaa cayara o ye n balimaw salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu m'aw bila nin yɔrɔ la ni video kan ka tiɲɛ tuguni parce que n dusu bɔlen don ka se niveau min na ni n taara ɲɛfɛ video bɛ tila ka tiɲɛ tuguni quoi kunnafoni min sɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ a ye k'u ka arasibati to yen ni président da eh, sadi an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye faama ye ibrahim bubakari keyita n'a t'a kalama k'a ka bɔ a kalama ko mélange nin k'an b'a fɛ a ka dan nin de la u kan'an mélanger toujours k'u b'an faga k'u b'an faga sinon an bɛna mun kɛ a bɛna bɔ a kalama Mali ko an b'a tɔ bila an denw ɲɛ o de nege banna sinon fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ min ka jugu nin ye wa salamu aleyikomu wa rahmatulahi taala wa barakatuhu